Ee, doctor doctor kedu ka i me Anyị dị mma. bụrụ ife a na-ekwu ebe a kara aka elu okwenye Ọ ka ọ mere.
bụrụ ya n'ọnụ a nwee ife na-eme na Nteje na-enwe ife na-eme echi wee site echi wee gawa wee gaba na unu na-akpụ isi inwe Ekele dịrị Chukwu. bụrọ obere ife na ọ ife ịtụnanya ka ọ bụ ya bụ na a sị na ife bịalị nwoke na okorobịa na ọ bịalị ya na mma ya ị ya-akpụ isi inwe ka ibe gị si akpụ ya Mm? ya kedu ife i nwe ịgwa ndị be anyị maka isi inwe ma ụmụ ọgbọ gị kedu ife dị gị n'obi kedu ife atụmatụ gị gbanyere isi inwe unu na-akpụ anyị ebe a? Ee, ihe mekwara ihe bụ na Ife dị n'akpụmisi a na-ekwu iwe ewe bụ omenala, bụkwuere ma ọdịnala, bụrụ nke ndị ji wee biri. Ee, dịka m si ghọta, ee, dịka ndị ndị okenye si ekwu, anụkwuru m n'ọnụ Nne m, nụkwue n'ọnụ ụmụnne m ndị tọrọ m aka, na o nwewo ndị kpụsịrị n'isi tupu o lute mụnwa, mụ ọ bụ ọdụ na nwoke. Ọ dị m ka ya bụ akpụmisi bụkwanụ ife e ji ekene Chukwu ichekwagide mmadụ ndụ wee rue na n'oge dị ụdị nwa nke na a sịwo ngwa pụtabazianụ ọnyanwa na unu eluwo ọ ka o si dị ya bụ na ụfọdụ ndị oyibo na- na-akpọ ya nke ụfọdụ na- na-akpọ nke ndị oyibo na-akpọ birthday Ya. ụfọdụ asị na adulthood a chịkọta ihe niile abụ ọnụ na na n'ụdị nke anyị ji malụ o nwerọ ebe ọzọ m ghọtara ya na-abụrọ bụ iji kene Chukwu bi n'igwe na o chekwabedere mmadụ site n'afọ nne wee bilide ndụ wee lue nke na mmadụ ezusie ife e ji nọlụ n'obodo ya bụ na akpụmisi abụ bụ ife anyị ji ekene Chukwu nọkwa n'ime ya na-agwakwa ndị otu m ka anyị ra ka anyị zukọtakwa ọnụ wele obi aṅụrị abụ wee na-aga wele obi udo wee na-aga na-akụzikwuru ụmụ arọ ndị chọkwara ige ntị ife dị ya na ana m ekene Olisa dị n'igwe na-ekene ezinụlọ m si wee pụta dị na ezinụlọ ndị be Odiela Ọka na-ekenekwu ụmụnne m ndị ọzọ ekenere m Akụnna onye ọ bụ ichie maka na ba bụ ndị anyị legara anya wee luwe na nke anyị nọ ire kenekwuenu Sama

ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa Amen. wee na-ayọkwa ụmụ arọ ndị be anyị kwa ka onye ọbụla wekwalụ nwayọ wee na-aga wee na-eso ihe ụwa maka na ụwa bụ ndidi ọzọkwa bụ na onye gbaa mbọ na-agba mbọ na-aga were obiọma etinyele mmadụ ibe gị anya ụvụ ehe mesi nke gị ike nke a bụ chi gị nyere gị nọ kwudosi ike na ya na-eme ya na-emesi ya ike Ee, tupu ya esi ebe a wee gozi gị ọkwa na ya ive erike mana nke a ka ọ kụdebe na ọnwa Mm, eh, prof dịka isi wee kwu anyị nụrụ ive ikwu mm? ọ bụrọ obere ive avụ na omenala dị be ndị ka ọ bụ mm? na ka isi wee kwu maka isi wee kenesi ụmụnne gị maka isi wee kpụ ya bụ isi avụgo na ọ bụ ive dị adị dị- dị na omenala ndị Nteje Abogu na ka isi wee dụsị ọdụ wee rụgasị aka ma wee sịkwana na isi anyị na-akpụ na ọ ya abalị gị ihe akpụsị isi inwe kpụtie ezigbo ive kpụtie ya bụ akụ akụ na ive enwe enwe Mm? si na ndị ọzọ ya esoro ụkwụ gị gaba Mm? ebe isi wee weta ego iji akpụ isi inwe ọ ya abachietara gị mmaji kwuru mmaji Mm? anyị nwa bụkwanị ndị ọzọ ka ya tuo wee togide wee togide anyị esolukwa ụkwụ unu wee na-aga wee na-akpụ ya bụ isi O gosiri na omenala Igbo na ọ dị ebe niile zue mba ọnụ wee na-asịkwa ka ngwakwa gị ya n'ụbọchị nke taata si na nke ọbụla kọbọ afụ tọlọ ọbụla iti n'ive enwe ọ ya anarọ gị n'iyi mm? na asị na ive bịalị nwoke na okorobịa bịalị ya na mma eh? ọ ya adịlị gị na mma mm? ikposiri a n'isi inwe ụwa ya anụ onu gị mm, ive ọbụla itile aka ọ ya na-aga ọfụma maka na ka o si dị na-anọ a ịbanyewo n'ive a na-eme ịbanyewo na nwoke ịbanyewo isoluwo na ndị nna na ọnụ unu nwezu ya obodo na ka o si dị na mm, ịbụ olu nna ka o- n'ụdị anyị a na ụdị ọbụla pụrụ iche isoluwo n'ive a na-eme n'obodo ọnụ na-ekwuzi ọnụ a bụ ọnụ kpụ okwu n'ọnụ na ka o si dị n'ala Igbo Ọ ka ọ dị. Mm? wee sị na nke gị ya awọrọkwanị gị mm? onye sị na ọ dịrị ya mma mm? ọ bụrụ na ugo sịrị ugo ugo sịrị egbe sị ibe ya ebene nke sị ibe ya ebene u- ngogbu ya nya na nke gị ya elu gị aka ihe si ibe gị kpụsịa isi inwe kpụtakwanye ya ezigbo ive n'ọ nya ka m kwuru Ọ ka ọ dị. Mm. wee sịkwanye na omenala unu avụ nne bụ akpụmisi avụ amaka dịka isi wee kwu na ọ bụ birthday celebration n'onu oyibo Hmm? ya bụ na ibe a na-akpọ ya bụ birthday ya n'ọnụ oyibo o wee bụrụ akpụmisi ịwa ji Nteje Abogu na kedu age grade unu a bụ kedu aba a na-akpọba na Ee, anyị bụ ndị a mụrụ mgbe a nụsịrị ọgụ Ee, bịakwana na n'aba abụkwa ọdabakwue na aba anyị bụ Anataọgụ ndị a mụrụ mgbe a nụrụ ọgụ And ndị a mụrụ mgbe a nụrụ ọgụ abụ bụ na ndị a mụrụ na na 71 72 73 o nwekwa ndị 70 years o sokwu maka na e nwere ndị na- na-amago amago ma ndị na-amada amada mana eh, nke- nke bụ okwu bụ na ibe niile azụ na-ekpokọtara ya ọnụ ọgụ ya- ọ- ọ- ọgụ ọbụla ọ na-adịsị mm, mm, usoro ịtọ ma ọ bụ ịnọbasị o depend ka o si wee dịrị onye so na anyịnwa bụ ndị Anataọgụ ndị a mụrụ mgbe a natara ọgụ na during the war age ndị group a- ndị a mụrụ mgbe a natara ọgụ ya ka e ji akpọ ya Anataọgụ so na anụsị ọgụ Biafran war ozugbo anụsịrị ozugbo ka anyị ji wee pụtara

mara aka ọ ya enye, mara udo ọ ya ebute. Onye kwu eziokwu, ya na-ekwukwenu, maka na ile erikekwu. Ile abụrikeri na ọnọdụ ka anyịnwa bụ ndị ndị nwa a na-ekwu a nwere ike apụta, akpọta, akpọọ na n'ọgbakọ. Ya ndị ọgbọ m niile, ndị Anataọgụ niile, ọ bụrụ na e were ya mara anyị, na ịpụta n'ezinụlọ ọbụla, nke bụ eziokwu, ịtọgbọ ya, O si etu ahụ dị, e were ya mara anyị ọ ibe mara mma ka ọ mapụrụ, ọ ibe mara mma ka ọ bụ. Maka na a sịkwanụ na nwere ka mkpịsị aka ara na ma na-ewuchi na-ewucha ime na nke onye nwe ka ọ ya enye ka aka nwaanyị ara ka ọ ya etetụkwa tụkwasị di ya ya bụ na ọ bụrụ na ụmụ ọgbọ anyị na akpụmisi ibe na anyị pụtara ya eziokwu onye nọ n'ezinụlọ ebe o si akpọrọ ha na mitin nke nwa na-akpọ mitin ma akpọ ọgbakọ ma nke ọbụla na ọ nwere onye a na-emegbu emegbu ịpụta ebe kwudo n'eziokwu maka na onye eziokwu anwụkwana mgbe mmadụ na-abịa n'anya onye eziokwu bụ ebe ụdị ahụ ka ọ dị ị bụrụ onye na-ekwu eziokwu ndị ya kpọ gị asị ma nya bụrụ nke anyị ketara eziokwu ezukosie bụrụ onye eziokwu eziokwu mmadụ mee nke na-adịrọ mma nọrọ n'akụkụ sị ya na ọ dịrọ mma Ọ- ọ bụ na ọ ya kpọ gị asị ya kpọ gị asị Eziokwu. ịpụta n'ezinụlọ ụlọ ebe o si o nwee ebe a na-emegbu nwaanyị ajadu si ị na-emegbu nwaanyị ajadu a na-emegbu nwatakịrị si na na-emegbu nwatakịrị a na-emegbu ndị ndị na-enwerọ nne na nna si ị na-eme eso na eziokwu n'ibe emegbu ọkụ ya mma ala kasị ibe ahịa ba emegbu ọbụla maka na Ajọ obi na ilo na na ekwu eziokwu ayasasịwo ala Igbo. Ọ bụrọ sọsọ Nteje Abọgụ. Na onye ayọ mma ala ahụ nwere ike eto eto elu n'ire ndị ọzọ. Mm, Prof, ekenelu m gị rinne deme daalụ deme daalụ n'ive i kwuru maka na ive i kwuru bara ulu ọnọdụ ka ive dịlị adị na Nteje dịlị adị n'ebe niile zuo Igbo ọnụ anya ukwu na ekwolo erike ka o si na-ede ọ bụ na mmụọ ọgbọ gị edebe na ụdị a i kwuru e si ụdị a na-aga ive ya na-adị mma n'anị Igbo Igbo ejikọọ ọnụ Nteje ejikọọ ọnụ enwee ịfụnanya nwee ịfụnanya mm? ya na ọ- ọ bụ ive dị mma bụ ive i kwuru ekenelu m gị rinne wee na-asị gị daalụ deje deje na m sị na ebe ọ bụ na ive a si aga a sị m na ọ ya adịrị gị na mma Mm? ise wee sị na ọ ya adịrị gị na mma dịrị ụmụnne gị niile abụ nne mma Mm, dịrị ndị niile chọọ ka ọ- ka ọ dịrị gị na mma Mm? o nwerọ ive ya eme gị uke uke enu ya emere gị ị ya anọsị ụwa ahụ mee ive ị chọrọ n'ụwa ahụ before e wee buru ya gaa akwụkwọ ise Mm? wee sị nya na ego onwe iji akpụ isi ya, ọ ya anachiete mmaji pụrụ mmaji aka o mere Mhm. ọ nya bụ ive m nwere ịgwa gị n'ụbọchị nke taa nụwa

N'ime Achalla Agụ a wee nwere Iruoti nwere ndị Achalla Agụ nke ndị ndị nọ ụmụnna anyị ndị nọkwa n'Achalla Ụnọ bụkwa ndị Iruoti sọ na anyị bụ ndị Achalla Agụ Achalla Agụ dị na Ikenga Nteje Ikenga Nteje dị na Nteje ya bụ na ezinụlọ unu a nụwa abakwala n'ụba unu bụkwa na extended family ma gbasịa ndị na-asụ oyibo na unu unu bara ụba rinne ka dịka m si wee fụ ọ bụ ife dị mma ya bụ na nna nna unu nụ- nụjupụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ka m si wee na-afụ mana Ka ndị gboo si eme n'oge nke be. ọ bụrọ obere ife ekenelu m gị rinne maazị deje daalụ a sị na ọ ya adịlị gị mma Ya dịkwara gị. ọ ya adịlị gị na mma Ya nwanne dịkwara gị. m ngwa ka emesịa Ah,